malawimusic.com nyimbo za chimalawi amalawi anzanga madandu Ndimva kuitana ndani kodi ndi Yesu mpulumutsi wako ah amalawi anzanga madandu unandipeza ndili phee kumudzi unandipeza ndikulima mumveke dolo amavota ndani safuna udolo amalawi anzanga Ndani amafuna kukhala mzimwale ndi uti? Ndinasiya langa khasu wokavota kufuna kuvula ukape. Ndinasiyatu ukolola ndi uti usakasaka udolo. Zachisoni lero madolo ndi achina Tipex oti sanakavote. Mawailesi monse akumveka ndi bwana Tipex oti sinnaoneko pa mzere. Makanema onse madolo ndi fomu chanchani 66 60. Mwatigwiritsa ntchito ngati chikolopa nkutiyanika pa dzuwa. Malo mokhala dolo ovotafe mwaonjezera wathu ukape. Munthu wamba wosauka waluza, chodzavotanso chagwamo. Aaa Malawi anzanga, madandu. Tinakuchimwiraninji anthu wamba akapota sima? Nthawi zonse kutilimitsa munda okolola nkukhala amakhoti. Ndikuti tinakulakwiraninji akapunthabuye? Kutilonjeza udolo kenako nkutiwowoza kuti woo ndinube makape. podzatinyengerera kuti tikavote kumayankhula mchichewa chitumbuka chisena chiyawo mchinkhonde koma polengeza zotsatira za chisankho otengana nokhanokha sukulu mphuno mmwamba kumayankhula chingerezi mwatigwiritsa ndowe zosawuma mwatikolopetsa makhololo abulu mwatidyetsa tsabola opanda ndiwo Ah, amalawi anzanga madandu ati madandu onse anatipeza takonza amalawi anzanga ish kulibe msewu wabwino kunthalire kudutsira pa chendo chisenga wenya kapirinkhonde hewe mpaka bolero mwakonza ndikuti anthu akuyendabe mumatope ku msewu wochokera kumatope mpaka kuneno kapena awa si madandu kusukulu za ukachenjede za boma amphawi akuyisiya chifukwa cha mafizi odula kubudula tsogolo lawo ndi la mabanja awo mwakonza musatitengere kokatiyesa koma mutipulumutse kuyankhula pambali mutilakwitsa madandu enieni amphawi akadali pa tebulo la anthu andale sanagwiridwe olo mpang'ono malo mokazingira mwabudulaso ndiwo zagulu malo mothira anyezi mwadzadza mchere mu usipa wa anamalira mwathira fetereza okulitsa kugawanikana kwa mitundu nkunyonga umodzi awa ndi madandu a munthu wamba omwe ntchito mulibe nawo mukadadyerera mwamulonjeza udolo nkumupaka mamina mwamuvula mphamvu nkuveka amakhoti zichezani za tipexizo anzanu tikufa ndi umphawi zikambiranani za mafomu muti sikisite ndi sikisitesikisi ana athu akubwezedwa kuzaboma za ukachenjede sukulu tikakhala ife chozavotanso chagwamo nanga ife ndi tipex dolo nda adzavota tipex yemweyo ife ndi fomu 66 ndi 60 dolo nda adzavota mafomu omwewo ifeyo amalawi anzanga ndi madando 147 dolo ndi nda madandowo adzayima pa mzere ifeyo ndi makhoti pano madolo nda mudzawanyike chala mu inki makhotiwo mwa anthu olira tili mommo kwambiri yense odzabweranso ndi uthenga woti dolo amavota chikwanje tidzamtulutsira uyo woti voti yanu ndi mphamvu yanu chitedze tidzamupaka ulendo winawo zangomasukani kuti kape amavota dolo amatulusa zotsatira tayendedwa chitaka tanunkhitsidwa volovolo tapakidwa chosauma chitosi tagawanitsidwa mitundu ndi chisankho chomwe chimayenera kutiumba monga ana kamodzi tagwiritsidwa ndowe komabe tisunge bata tisalole ndale ziwine potikhetsetsa mwazi amalawi anzanga nawo a munthu wamba madandu ndithu musayerekeze kuwapenya ndi diso la chipani kaya ndale mungokwera ma bp zazi kuchipatala konso kulibe mankhwala a bp mutisiya